Tout le monde bienvenue Mercato Kɛnɛ kan donc n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina k'i abonné kana ɲina k'an ka video ninnu like ka partager après 2021 Roberto Firmino n'ale ale ni Sadio Mane ko forte chanceba de b'u bolo ka ɲɔgɔn sɔrɔ ekipu wɛrɛ la n'o ye arabu fɛ Arabie Saoudite n'o ye Al Ittihad comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na nin waati na roberto fermino ale ye kɔntara siɲɛ al ittihad la déjà donc nin waati na al ittihad kelen in ko k'olu de bɔlen don sadio mane nɔfɛ et puis sadio mane o dɔrɔn tɛ fɛn min y'a ka kulobu bayern donc u y'a yira k'a fɔ ko joueur feeretaw la ko sadio mane tɔgɔ b'o olu la donc média caman y'a yira k'a fɔ ko bayern k'u y'u ka joueur feereta la ko san wɛrɛ u bɛna joueur minnu bila ko sadio mane tɔgɔ b'o joueur ninnu na o kɔnɔna la arabu fana y'a yira k'a fɔ ko sadio mane ko a ka balontancogo ka di olu ye k'olu intéressélen don a la nin waati in na offre kɔni ma kɛ fɔlɔ mais fɛn min ye information camanba de b'an ka yira k'a fɔ al ittihad n'o ye minnu tun bɛ mesi nɔfɛ n'o roberto fermino n'o sadio mane e terikɛ kɔrɔ walima ka baara ɲɔgɔn kɔrɔ donc ko nin waati na ko forte chance de b'u bolo pour que ka sadio mane siɲɛ nin waati na donc sadio mane yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka to bayern la ko ale b'a fɛ ka defi min bɛ ale kunkolo la k'ale b'a fɛ k'o defi relever donc nin waati na mais bayern y'a yira k'a fɔ ko n'u ye mɔgɔ sɔrɔ sadio mane la k'u b'a feere ko ka sabu kɛ donc ko a ka nali ma olu kunkolo a ma olu la convaincre kosɛbɛ o kɔnɔna de la donc u y'a yira k'a fɔ ko ni offre ɲɛnama sɔrɔ sadio mane la ko a bɛ feere donc ko a tɔgɔ bɛ joueur minnu ka kan ka feere ko a tɔgɔ b'o liste ninnu na donc aw ye nin mun de faamu nin information na i bɛ se k'i ka hakilina ta d'an ma i bɛ se k'an labilasira Paul Pogba international français n'a si bɛ san bi saba la donc nin waati na ni arabu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la donc arabu ko k'olu bɛ san saba contrat d'a ma cent millions d'euros donc k'u b'o d'a ma et puis ko bonus sen t'o la donc eh, journal caman y'a yira k'a fɔ ko Al Ittihad n'o ye karim benzema walima ngolo kante k'olu ka ekipu de don donc u y'a o information na donc u y'a yira k'a fɔ ko fili bɛ information na Al Ittihad de don donc minnu tun bɛ Messi nɔfɛ nin waati na Paul Pogba ka kulobu n'o ye Juventus ye nin waati na olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Paul Pogba feereli ka di olu ye ko ka sababu kɛ ko depuis a nana donc ko a ma chanceba sɔrɔ Juve la donc ko tuma caman a bleselen don ko tuma min na olu mako b'a la donc waati ninnu bɛɛ y'a sɔrɔ a bleselen don k'o sababu bɛɛ y'a to Juve ye u b'an ka 10 millions dɔrɔn euro de ɲin'a la donc nin waati na u b'an ka o dɔrɔn de ɲin'a la epi ko paul pogba yɛrɛ ko a ka laɲini ye ka to europe ko ka sabu kɛ donc a ka laɲini ye europe euro 24 2024 mun bɛna lɛ donc pour que a bɛ se ka jouer o la cogo min na a bɛ se ka wele france équipe nationale la cogo min na o sabu de kama donc ko arabu ka offre in ko pogba ko a ma intéressé a la donc ko a ka laɲini ye ka to europe de donc hari n'a ma kɛ juve ye parce que juve y'a yira k'a fɔ k'olu b'a fɛ k'a feere ka sababu kɛ donc k'olu dalen t'a la ko pogba n'a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ cent pourcent na donc nin waati na donc u y'a bila sugu la u bɛ ka dix million d'euro dɔrɔn de ɲin'a la donc nin waati na n'o ye paul pogba ye